Bhuel, a pháistí, iontach sibh a fheiceáil arís, mar is eol libh, Donncha anseo, scéal eile inniu, bhuel, scéalta ón Afraic, Óró na Circíní agus scéalta eile ón Afraic, tosóimid inniu le cúpla scéal agus leanfaimid ar aghaidh linn. ar laethanta eile ach tagaigí liom agus tosóimid is feicimid cén saghas scéil a bhíonn acu san Afraic. Tar liom!
Óró na Circíní agus scéalta eile ón Afraic. Toirtís ansin is é ag breathnú suas ar an moncaí atá ag crochadh. Sin thuas ansin agus ag breathnú anuas ar an toirtís. Hum. Óró na Circíní agus scéalta eile ón Afraic. Athinste ag Gabriel Rosenstock agus ba é Brian Fitzgerald a mhaisigh agus an Gúm a d'fhoilsigh. So, tosóimid ar an gcéad ceann. Ó, féach, nath cainte ón Afraic, Ní mharódh easna bhriste amháin an eilifint. Óró na circíní! Bhí buachaill óg sa Nígéir uair amháin. Ólú ab ainm dó. Bhí peata circe aige, cearc bhán. Bhí siad an-mhór lena chéile. Ní fheicfeá Ólú go deo gan an chearc bhán ag rith ina dhiaidh. Ní fheicfeá an chearc bhán go deo gan Ólú ina cuideachta. Thaitin sé le Ólú a bheith ag breathnú ar an gcearc bhán agus í ag scríobadh na talún. Scríob leat! Scríob leat! a deireadh sé. Lá amháin d'imigh an chearc gan táisc ná tuairisc. Bhí Ólú bocht trína chéile. Chaoin sé agus chaoin sé. Chuaigh sé á lorg agus gach aon, Tiúc! Tiúc! aige, ach ní raibh radharc uirthi in aon áit. Trí seachtaine ina dhiaidh sin tháinig an chearc bhán ar ais agus seacht sicín bheaga bhána aici. Bhí áthas an domhain ar Ólú.

Ritheadh na hainmhithe beaga amach ón tine le teann eagla agus d'fhéadfadh na buachaillí breith orthu ar imeall na tine. Sheas na buachaillí ar imeall na tine lena miodóga fiaigh agus iad réidh leis na hainmhithe beaga a mharú. Scaip an tine i dtreo lár a' chiorcail. Rith na hainmhithe beaga amach go himeall na tine agus rug na buachaillí orthu. Nuair a bhí deireadh leis an marú chuaigh Ólú agus na buachaillí eile ar ais go dtí an sráidbhaile. Thug Ólú carn cleití dóite faoi deara, éan éigin nár éalaigh in am ón tine? agus ansin a thuig Ólú cad a bhí ann, an chearc bhán agus í dóite ar fad. Marbh. Bhí an-bhrón go deo ar Ólú. Ach cad é sin? Bhí fuaim ag teacht amach as na cleití. Síp síp! Síp síp! Cad a bhí ann ach na seacht sicín agus iad beo beathach i gcónaí. Bhí an mháthair tar éis iad ar fad a chlúdach lena sciatháin. Cailleadh an chearc bhán bhocht ach d'éirigh léi a hál a chosaint ón tine. Mise an chearc bhán anois, arsa Ólú. Mise a bheidh mar mháthair agaibh. Agus chan sé amhrán, an t-amhrán speisialta a bhí cumtha aige dóibh, Óró na Circíní, na Circíníní bána, Óró na Circíní is iad ag dul suas an lána. Féach na buachaillí agus an tine agus na hainmhithe ag teitheadh ón tine agus na sicíní go léir. Mar sin an cearc bhán. Níl fhios cé hé Ólú ansin. Hmm. Ó, nath eile de chuid na hAifrice. Líonn ba a chéile mar go bhfuil aithne acu ar a chéile. Agus féach an dá bhó agus iad á lí a chéile. Hmm. Driotháracha. Tráthnóna amháin tháinig beirt driotháracha abhaile tar éis dóibh drochlá seilge a bheith acu. Níor éirigh leo oiread agus dreoilín amháin a mharú an lá sin. Thit an oíche ansin agus thosaigh gaoth fhuar ag séideadh. Táim fuar, arsa madra. Táimse fuar chomh maith, arsa seacál. Bhí sé chomh fuar sin nach raibh siad in ann codladh. Bhí géaga na gcrann ag luascadh agus chuaigh an ghealach i bhfolach laistiar de na néalta dubha. D'éirigh sé an-dorcha. Cén solas é sin thall? arsa madra ar ball. Sin tine, arsa Seacál. Cad is tine ann? Rud a choinneodh deas teolaí thú. Imigh agus faigh an tine sin dúinn, mar sin, arsa Madra lena dhriotháir. Ach is leis an duine an tine, arsa Seacál, seachain an duine, a dhriotháirín. Tar éis tamaill labhair madra arís. Táim chun iasacht na tine sin a fháil ón duine, ar sé. An dtiocfaidh tú liom? Ní thiocfaidh, tá an duine an-dainséarach, arsa Seacál. Sheas madra. Imeoidh mé liom féin, mar sin, ar seisean. Agus d'imigh. Bí cúramach! arsa Seacál ina dhiaidh. Bí an-chúramach! As go brách le madra agus níor stop sé go dtí go bhfaca sé an tine. An chéad rud eile dhúisigh na cearca go léir a bhí ag an duine. Tháinig an duine amach agus sleá ina lámh aige. Rug sé ar mhadra. Cad a thug anseo thú? Ag iarraidh cearc a ghoid uaim atá tú. Cuirfidh mé geall air. Ó, a dhuine, ná maraigh mé, bhí mé préachta leis an bhfuacht. Níl uaim ach beagán beag de theas na tine sin agus imeoidh mé liom arís, arsa madra, agus thosaigh sé ag geonaíl. Bhí trua ag an duine dó. Suigh síos in aice na tine duit féin, mar sin, ar seisean leis. Ó, arsa madra leis féin, nach deas é seo! Nach deas! Chaith an duine a thuilleadh connaidh ar an tine. Is gearr go raibh na lasracha ag léim in airde. An bhfuil tú te do dhóthain anois? arsa an duine. Má tá, nach bhfuil sé in am duit bheith ag imeacht? Ó, arsa madra, agus d'fhéach sé ar an duine lena shúile móra donna. An ligfeá dom fanacht anseo? arsa madra. Geallaim duit nach ndéanfaidh mé dochar do na cearca. Rachaidh mé amach ag seilg leat agus cabhróidh mé leat ar gach aon bhealach. Ní sháróidh rud ar bith an chabhair a gheobhaidh tú uaim. Beidh mé ag spraoi le do chuid páistí. Tabharfaidh mé aire dóibh. Má thagann gadaí i lár na hoíche tosóidh mé ag tafann. Rinne an duine machnamh ar an méid a dúirt madra. Tá go maith mar sin, arsa an duine fan liom anseo. Agus d'fhan. Bhí dea-mhargadh déanta ag an duine agus ag an madra. Réitigh siad go maith le chéile agus an madra leis an duine i gcónaí. Uaireanta, i lár na hoíche, cloiseann madra a dheartháir Seacál agus é ag glaoch amach, Bá! Bá! Tá seacáil fós ag feitheamh lena dhreatháir a d'imigh amach fadó chun iasacht na tine a fháil agus nár tháinig ar ais riamh. Féach an pictiúr thuas ansin, an duine agus an tine deas agus an madra in aice leis an tine ansin agus seacáil amuigh leis féin. Ó, an fear atá ar an talamh, ní thitfidh sé. Na moncaithe agus na héisc. Bhí séasúr na báistí ann agus bhí tuilte ar fud na Tansáine. Chuaigh a lán ainmhithe ar a dteitheadh i dtreo na gcnoc. Tháinig na tuilte chomh tapa sin gur bádh a lán acu. Níor bádh na moncaithe, áfach, mar bhí siadsan in ann léim in airde ar an gcrann in am. D'fhéach na moncaithe síos agus chonaic siad na héisc. Bhí na héisc ag léim as an uisce agus iad ag baint spraoi as na tuilte go léir. Féach orthu, na créatúir, arsa moncaí amháin lena chara. Báfar iad! Tá an ceart agat, arsa an moncaí eile. Níor éirigh leo na cosa a thabhairt leo. Féach! Sin díreach ba chúis leis. Níl aon chosa fúthu. Muise, arsa an chéad mhoncaí, seo linn, caithfear teacht i gcabhair orthu. Síos leo gur sheas siad ar bhruach na habhann, agus siúd leo ag iascaireacht. Bhí sé deacair breith ar na héisc ach tar éis tamaill d'éirigh leo a lán acu a ghabháil agus a leagan ar an bhféar. Is gearr go raibh carn iasc ina luí ar an bhféar agus gan cor astu. Caithfidh go bhfuil an-tuirse orthu, arsa moncaí acu leis an moncaí eile. Caithfidh go bhfuil, arsa an moncaí eile, is léir go bhfuil codladh uathu. Sea, bhí lá maith oibre déanta ag na moncaithe, dar leo féin. Codladh sámh, arsa na moncaithe ansin leis na héisc. agus d'imigh siad leo ar ais i measc na gcrann. An té a bhfuil buinneach air, ní gá a rá leis cá bhfuil an doras. Theastaigh ón dobhrán a bheith ina iasc. An chéad duine den treabh Kikuyu riamh, deirtear gur Kikuyu ab ainm dó.

Maidir le Dobhareach, bheartaigh Ngai gur sna foraoiseacha agus ar na mánna a bheadh sé ag cur faoi. Ba nós le Dobhareach féar agus plandaí a ithe. Go fíor-annamh, agus ganntanas plandaí ann, ba nós leis feoil ainmhithe a ithe. Níor bhac sé riamh le hiasc a ithe. Bhí togha gach planda ar fáil aige sna foraoiseacha agus ar na mánna agus ní raibh ainmhí ar bith eile in iomaíocht leis. Bhí Dobhareach an-cheanúil ar an mbia, áfach, agus d'éirigh sé ramhar in imeacht ama. An-ramhar ar fad. Bhí an ramhaire sin mar a bheadh cóta trom te mórthimpeall air, agus ó tharla é a bheith éirithe chomh ramhar sin, bhíodh teas na gréine ag cur isteach go mór air. Bhíodh sé ag cur allais agus bhíodh deoch uisce uaidh go minic leis an tart a mhúchadh. Théadh sé síos go dtí an linn mhór gach lá le deoch uisce a bheith aige. Bhíodh sé in éad leis na héisc agus iad ag snámh sa linn. Breá fionnuar a bhí an t-uisce inti. Uisce an tsneachta leáite a thagann anuas ó Shliabh na Céinia. Ó, nach aoibhinn daoibh, a deireadh sé. Nár bhreá liom a bheith i m'iasc agus cónaí anseo i bhur measc san uisce fionnuar. Ach mé a bheith in uisce an tsneachta leáite ní bheadh teas na gréine ag cur isteach orm a thuilleadh. B'in mar a bhí aige, an créatúr, lá i ndiaidh lae. Bhí sé ag éirí níos ramhra an t-am ar fad a bhí an ghrian ag cur isteach air níos mó agus níos mó. Ar deireadh dúirt sé leis féin go bpléadh sé an cás le Dia an Domhain. Scairt sé in airde chun na bhflaithis. 'A Ngai! ar sé, 'lig dom cónaí anseo cois linne. Táim marbh ar fad ag an ngrian. Chuala Dia an Domhain an chaint sin. Caithfidh mise na héisc a chosaint, ar seisean. Má ligim duitse cónaí cois linne, cá bhfios nach n-athróidh tú do nósanna itheacháin agus go dtosóidh tú ar na héisc a ithe? Nílim in ann an teas marfach seo a sheasamh níos mó, arsa Dobhareach. Geallaim duit, a Ngai, nach gcuirfidh mé isteach ar na héisc. Ghlac Dia an Domhain trua dó. Tá go maith, ar seisean le Dobhareach, tugaim cead duit cónaí cois linne, is leatsa feasta na linnte, na haibhneacha agus na lochanna go léir. Ach! Ach! arsa Dobhareach. Conas a chruthóidh tú domsa go bhfuil tú ag seasamh le d'fhocal? arsa Ngai. Mar seo a Ngai, arsa Dobhareach, nuair bheidh an bia ag gabháil trí mo chorp tiocfaidh mé amach as an uisce. Ní shalóinn an t-uisce go brách agus beidh tú in ann a fhianaise a fheiceáil ar an bhféar. Feicfidh tú nach bhfuil oiread agus cnámh bheag éisc amháin ann. Tá go maith, mar sin, arsa Dia an domhain, ach coinneoidh mise súil ghéar ort. Agus is mar sin atá sé go dtí an lá inniu. Tagann dobhareach amach as an uisce agus déanann sé a chúram. Ansin féachann sé in airde chun Dia an domhain agus deir sé, 'Féach, a Ngai, níor chuir mé isteach ar na héisc. So, fágann an ceann sin don chéad uair eile. So, b'in cúpla scéal ón Afraic, súil agam gur thaitin siad libh, agus tá mé ag tnúth sibh a fheiceáil arís go luath le don chéad leabhar eile Fanaigí slán!